ee igbo bụ igbo ekenee m unu kenee n'ibe na-emele unu ive kenekwa ebe unu na-emele ive ndị be anyị sị na ezukọ ka esi eli ọgazi ka nke eme gịnị atọtuo ngịga tupu m bido ive m chọrọ ikwu na achọrọ m ịyọ unu ayịyọ onye ọbụla chọrọ ịgwa igbo okwu biko na-ekwu nya n'ọnụ igbo unu mara atụ inu na-atụnụ inu maka na avụgo m na o nwere ebe chukwu bụrụ anyị bụ igbo ọnụ sị anyị enwere ike ịgba izu ọvụma ezochie nye onye igbo gịnị a na-akpa nkata taata tupu unu akpasị ya ive unu na-ekwu apụgo n'avịa mana anyị ncha nọ ebe a ndị gọvanọ ndị ofe mmanụ mee nzukọ weta amotekun o nwere onye maalụ ọ bụrụ na anyị nwa mekwa anyị mee ọ bụrụ ezigbo ive ka ọ bụla anyị ee na-egere ntị ọfụma adị m arọ iri isaa na ịtọ ife ụlọ bụ na o nwere gọvanọ nọ na obodo anyị a m na-atọrọ ọfụma va ncha bido n'isi ruo n'onye bụ ọdụ maka gịnị oge e ji wee nye anyị independence 1960 abago m sekọndịrị skuul ndị gọvanọ niile nọ ebe a taata o nwere nọ nwere nwere nọ ebe a bụ oge a na-ekwu ive a ee ya na ọ bụ na m na-akọ akụkọ naijiria ọ bụrọ ndị gọvanọ ga-akọ m ya ma ụmụ nwoke anyị na-ekwugheli mba maka ive niile m ga-akọrọ unu bụ ive m ji anya wee vụ ya na-asị m na ọ ya adịrị unu ncha mma em nwanne nya ka mmadụ zitelu m ive n'ebe a na-akpọ WhatsApp sị m ọ gịnị na o nwekwa na onye na-akpọ m iyi sị a mụnwa sị m e nenee nya ọ bụlụ eziokwu ovu onye na-eso na ya so na ndị na-azọ ka anyị nwere onwe anyị meghe na ọnụ ya kpọlidebe m iyi sị na o nwere ive m de maka ndị Igbo na m achọrọ ka ndị Igbo nwere onwe va na m na m ive na avụvụ niile a na-ata ndị Igbo na onye enye m nwere ive o kwulu erika mụnwa ama eje kwuru okwu ebe sava ya eh, eh. maka na ọ ya-abụ m mkpali ọ marọ ive na nwata ka ọ bụ ọ ga anyị n'ụlọ ọgwụ akara ọnwụ ya ọzọ ege m ntị a sị na o nwere ive m de na Facebook nwere ive m de o nwere ive m de na Facebook eri m ji wee mara ive onye chọọ ka m kwuo okwu ọ bịa be m mesibe interview ive sọrọ ya ọ jụọ ebe n'anya ma Facebook ma milikrik ebe ụnụ akpọcha Instagram milikrik ebe na o nwere nke m nọ n'ime ihe ive niile a na-ede na m na ya atụ ilu n'ebe a na nwere nke m na-eme ndị na-eme ya sị mba daalụ nwere onye sigo na m nọ na nga wee de ya na ana m ekene unu egbugo m ugboro ise na Facebook a e na asị n'obodo oyibo ejee obodo oyibo si n'elu daa ada nwụrụ n'ebe ebe unu egbuzina m na m ama anwụ n'ike o nwere onye ejide mụ na nwunye ya uche unu dị ya ee onye a sị na e nwere ife ndị e na-ewute ya kwuo na m bụ traitor ọ dị mma na m bụ fool ọ dị mma na m emezie ife nsị ka Kenneth Okonkwo m sị ya daalụ mụka ọ gbadoro ife niile a bụ Pete Edochie a sị m ya daalụ enwere ife m ma agwa ya gwara m ekwu obere okwu kedu ife bụ obere okwu a na-ekwu biko onye bụla bụ onye igbo chọrọ ije akwụkwọ jekana akwụkwọ ọfụma ụmụaka anyị na-ekwugharị ife a emejọba rinne ife ma na-eme bụ ife ziri ezi maka na enurugo anyị n'obodo anyị nọ na ya nunye anyị ebe a na-alụ agwụ anyị wee na-ekpe ekpere ka anyị nachiri ebe a na-echi ọzọ maka gịnị ọ dị be oke dịkwara ebe ọ gịnị ee ọ dịla isi mma ọ dịla agụba mma chukwu ekego anyị bụ ndị igbo kee anyị ọfụma mana anyị ama eji aka anyị na-akwatu onwe anyị na-akpali onwe anyị apụtazịa tata o nwee ife na-eme n'ofu steeti ndị igbo ndị ọzọ agbachi nkịtị na ọ metụtaberọ ha n'arụ ọ bụrụ ife na-eme kịta kedu ife na-akpata ya amaghị ekwu okwu emejọgo anyị ụmụaka anyị na-agbakiri ya na nọsịa n'obodo oyibo na-eje ozi sị chukwu biko tinyekana anyị ọnọdụ anyị ka sọsọ anyị na ọla ọnwa anyị na-emesiga anyị ike rinne ọ dị mma mana ọ na-adịkwa mma emekete agwa ụmụaka mekene na ya etu a na ife m chọpụta bụ na oge ọbụla a gwara ụmụaka be careful e chigharịa kpọba mmadụ iyi unu akpọgo World Igbo Congress iyi unu kpọọ Ọhanaeze iyi unu kpọrọ Nnia Nwodo iyi unu tilekwere mmadụ ife unu gekene nị ntị unu kpọọ ndị gọvanọ niile iyi anyị nwa bụ ndị tụrụ ime unu akpọrọkwana ka anyị si wee kpọrọ nna anyị anyị akpọrọ nna anyị iyi ife ọbụla mmadụ na-eme nne na nna ya ọ na-eje tekwa n'aka ee onye sị na ya nọ n'obodo oyibo na na Ireland wee na-akpọ Pete Edochie iyi kedu ife bụ iwe ya ọ mara ife dị iche n'ime landmass na landlocked ọ gwụsịa o nwere oge ndị ugwu mbịa bịa jụọ m ajụjụ orugo arọ ịtọ gara aga sị m biko kedu ife m lolu maka mgbakiri na ụmụaka anyị na-agbakiri ana maka anyị nwa ịchịbe onwe anyị sị ya na ọ ya akakwa mma ka anyị na ndị niine anyị na va nụlụ ọgụ bụsị ndị agbata obi anyị ka anyị gbakọọ aka wee na-eme ife ka a ga-aga ọ bụrụ na emesịa a sị anyị ọ dị mma nọzia n'onwe unu ee anyị bụ igbo na-azụ afịa anyị mara na ọ bụ na anyị atụa ibu tụbata ibu anyị ejee na mmiri dị na calabar wee bubetie anyị ejee na mmiri dị na port harcourt maọbụ anyị ejee na mmiri dị na warri maka gịnị ebe anyị nọ anyị nwa bụ ndị igbo o nwerọ mmiri gbara anyị okirikiri ọ bụla eziokwu ebe a ka Pete Edochie kwụ ebe a ka nwatakịrị na-akpọ m iyi ọ na-ebu ọnụ abịa kpọlide m iyi ọ nwasịa na ọ ga-adịrị ya mma mụnwa ama eje kpọba ya iyi m ma agwakwu ya ife ọbụla mana ọ ya aka mma na o je gụba akwụkwọ ebe ọbụla ọ nọ n'obodo oyibo ife ọbụla ọ ya ekwu nya ekwuzina ya n'oyibo na oyibo ekwerọ ya ya kwubekene ya n'igbo ga-ekwe onye ọbụla ghọta ee ife m chọrọ ịgwa unu pee mpe unu nwa bụ ụmụaka anyị na-agbakiri ana jisinụ ike ma biko o nwee ka e si kpọọ unu ka a jụọ unu ajụjụ unu ezigezina ụdị ndị a na-ejerọ akwụkwọ na-amarọ ife dị iche n'ime landlocked na landmass ọ dịkwa n'iche maka na ọ bụ na unu amara ife unu na-ekwu ehe ndị ọcha wee na-ege unu ntị unu nọ n'ebe unu nọ na-agbakiri ana na-akpọ anyị ncha iyi ọ bụrị mmadụ ịkpọ nna ya iyi ka ọ bụ onye ọbụla na-akpọ nna ya iyi adịghị ejeta aka ka m were obere ilu wee kụziere unu ife nke mbụ nwa ewu gbuo ikpere n'ala ọ ṅụa nne ya ala na nke mbụ nke ịbụọ nwatakịrị na-akatarọ arụ wee chọba ife mee nna ya ife mee nna ya emee ya nke ịtọ nwatakịrị kpuo nna ya ọkara akpa amụ ayọchie ya anya igbo ka m na-asụ unu onye ọbụla ma ife ya na-ege ntị ọ bụrụ unu meghee ọnụ kwube ka unu ga-esi wee nụ ọgụ na-ekwughị n'oyibo unu kwụsị ive niile a ndị niile ọ bụba ka unu na-akwadela aghọta ive unu na-ekwu oge uche unu enwere unu amara ya ive na-egenụ ntị ọfụma onye ọbụla chọrọ ịnụ ọgụ nwere ive ọ na-ebu n'obi wee kwado ya akwado ọ ma emeghe ọnụ ya ka mmadụ mara ive o ji wee chere ya unu alatazina anyị unu chọọ unu kwadoro akwado ka unu kwado ive ọbụla chọrọ ime anyị unu na-emie unu asana ọnụ na-asị na ive unu chọrọ ime ee e. anyị ri nne o nwere onye igbo dị ndụ tata na-amadụ na a na-emesi anyị ike n'obodo anyị nọ na ya o nwere ive anyị na-emere anyị ọ bụrụ ọkwa ka a na-enye anyị elu ugego anyị na-akwụ ọ bụrụ ụzọ ka a na-alụ anyị ọ bụrụ akwa mmiri ebe ofe n'elu si kwụ apụ ka m wee kwuru okwu ma na-asị m na evi na-enwerọ ọdụ ọ chi e na-achụli ya ijiji jisinụ ike na ọgụ unu na-anụ unu akpalizina nne unu na nna unu hmm? ka ndụ unu wee too ogologo ka ive a unu na-agbakiri ya na ya ka o wee nwee isi ekene m